lafiya de ka ye mɛ maa sago sɔrɔ kɔrɔ ko diɲɛ yɛrɛ tɛ yen n'i y'i sago sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la sababu min na o de y'i ka duniya ni ka lahara parce que lahara ani duniya de ɲɛ tugun ɲɛ yɛrɛ a fɔlen kɔfɛ a y'a jira a ka kumaw kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka cɛmaninw da k'i kana ɲinɛ i bangebaa musomanw kɔ o de kosɔn ne a wulila bi n bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n bɛ bangebaa musoman fila fo o tɛ yan mɛ o ka ala bɛ yan tanti awa jalo ani tanti awa sako ni sɛbɛn ani nasi n'o bɛ ne bolo ka cɛmanninw da n'olu de ka sɛbɛn ni ka nasi olu folen kɔfɛ bɛ yen an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye kɔdiwari ye ville de buwake n bɛ buwake dugutigi fo k'u alimami fo ka faamabaw fo n bɛ ka kuma kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fo a directeur ani a animateur n'a animatrice ni technicien n b'u fo lagare b'i yɛrɛ fo ka kɔnɔnajɛ la ani ka cɛsiri la su in na ni ne abu lalabi ɲininka dɔnni kan na ne bɛ jaabi dɔnni kan na e de lamɛnbagaw kulo n'u da ye mɛ ni dɔnni ye gindo ye ni ala y'a di a ka mɛlɛkɛbaw ma ka jigin dugukolo sanfɛ n'a y'a kalifa cɛ la a y'a di ne fa de ma ne yɛrɛ abu lalabi bɛ ka gindo minɛ gindotigi ye ne ye ɲininka dɔnni kan na n bɛ jaabi ni dɔnni kan ye ni ala sɔnna Baasi t'a la o diyara n ye k'a jira Buwake la toujours k'a fɔ ko an ni Lalabi denkɛ Abu Lalabi de bɛ émission na nin wagati in na an bɛna a ka numéro de téléphone di nin wagati in na Ala kɛ mɛ ka Buwakekaw garijɛgɛ a la ee a bɛ quartier min na o de ye quartier Maroc ye n'i sera juma misiri da la i bɛ jɔ ka numéro kofɔlen in wele numéro 68 74 40 60 68 74 40 60 Ɛɛ Lalabi den naamu laturu ani jiri mun a fila bɛ taga ni ɲɔgɔn wa olu bɛ dɔ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dɔ alihamdulila alihamdulila mɔgɔ bɛ kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn fɛn b'i sinon n'i kumana fɛn kan n'i t'a dɔn i bɛ nkalon tigɛ n'i ko k'i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn n'a t'i kun i bɛ wali ta de ta o laban ye degun de o de kosɔn ni turabu ni yiri ni a kɛra dumunifɛn ye ne y'a wugu n b'a dun sɔgɔma n b'a dun tile fɛ n b'a dun su fɛ wa turabu yɛrɛ de ne joli ye hali ni n fari tigɛ a bɛ bɔ a la o de kosɔn n b'a fila danfara su in na ka bɔ ɲɔgɔn na pour que ka mɔgɔ wɛrɛw bɔ minnu t'a dɔn minnu y'i ɲɛ y'a ye i bɛ fɛn dɔ ye mɛ tulo la mɛnni na mm-hmm. a tɛ sabati dusukun na ka tila k'a tulo dayɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mm-hmm. o de kosɔn su in na n'ala ye jɔn o jɔn garisigɛ lalabi denkɛ kumakan na mm-hmm. kumakan bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan de mɛ kumakan tigi yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin de mɛ n bɛna dɔnniw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que e min t'a dɔn i k'i yɛrɛ taga sira dɔn k'i t'i fɛ yen parce que ni turabu ni yiri ni diinɛ de don bi an ka religion de don o de kosɔn n'i ye turabu ta ka yiri ta a bɛ kɛ i n'a fɔ ko farikolo ani i kan na don fani fani bɛ yen ka farikolo sutura mɛ fani tɛ farikolo dɔ parce que fani bɛ fara farikolo bɛ ka jukɔrɔ mɛ fɛn ɲuman fila de don ni i n'a fɔ n bɛna kelen fara ka se a saraka parce que mɔgɔw tununna dɔnni kɔnɔ pewu an bɛ don min ko min bi buna hadamaden yɛrɛ bɛ fili a donfani na a bɛ fili a ka dumuni kɛta surtout dɔnni yɛrɛ bɛɛ kɛlen don sitanɛ ye dɔnni kɔnɔ bi bɛɛ kɛlen don sitanɛ ye dɔnni kɔnɔ bi parce que mun na i bɛ kɛ sitanɛ ye n'i ye fɛn kalanni daminɛ n'i ma kalan k'a dɔn i tɛ k'o fɛn ye original ye n'i dun ma ko n'i m'o fɛn in laban i bɛ kɛ sitanɛ o fɛn in kɔnɔ i tɛ se ka dilanni kɛ wa i tɛ se ka tiɲɛni kɛ sinɔn turabu y'a damana dɔnni yiri y'a damana dɔnni saraka yɛrɛ fana y'a damana dɔnni mɛ an bɛ don min na i ko min bi min t'a dɔn o kɛlen don ka nin saba in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ni dɔ tɛ n'i ma yiri saraka n'i m'o fara turabu kan a ti ɲɛ saraka jɔda ye jumɛn jiri jɔda ye jumɛn ne bɛna bɛɛ walawala ye su in na parce que n b'a dɔn o de kosɔn mm-hmm. san ka to n ka walawala n bɛ yafa ɲini ka bɔ n ka kodɔnnabaw fɛ n bɛ yafa ɲini ka bɔ n ka kodɔnnabaw fɛ mm-hmm. ne ye abu lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père cɛ min y'a fa falen ni dugukolo sanfɛ de don bolo bɛ duguma yan kodɔnnabaw ye parce que ka d'a kan mm-hmm. turabu turabu bɛ buna hadamaden ka kamanagan wuli ka bila pewu turabu gansan n b'a d'i ma a bɛɛ kelen kelen a bɛɛ kelen kelen turabu gansan bɛ buna hadamaden ka diɲɛ gɛlɛya bɛɛ wuli ka b'i kan n'i bɛ fɛ ka kɛ baana ye turabu b'i kɛ baana ye wa su in na n b'a di san ka to i ka ɲɛ paseke n t'i ka duda faamu san k'a to ni i ka du doni n'a latigɛra ko abu lalabi k'a bɛ don i ka du kɔnɔ i bɛ sɔn ka san kɛ k'o saraka bɔ wa n bɛ se k'i mago ɲɛ k'i t'i ka so k'a sɔrɔ i ɲɛ ma n ye o de kosɔn n'i ye dɔnni kanu ka dɔnni kalan ka dɔnni dɔn i bɛ k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye paseke gɛlɛyajugu banajugu n'o bila ye jɔn turabu y'a damana dɔnni ye turabu bɛ buna hadamaden kɛ baana ye gansan saraka t'a la yiri t'a la wa banga fɛnɛ t'a la yiri yiri fɛnɛ bɛ se ka buna hadamaden kɛ baana ye a bɛ nafolo d'i ma a bɛ dawula d'i ma a b'i jamatigiya a b'i tɔgɔtigiya a b'i bɔ cɛw kɔfɛ k'i bila cɛw ɲɛfɛ yiri gansan k'a sɔrɔ saraka t'a la k'a sɔrɔ saraka t'a la laturu fana t'a la o de kosɔn lasuru fɛnɛ t'a la wa i bɛ se ka turabu ani yiri fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan saraka ni ala y'i garisɛgɛ i ka saraka kalan k'a dɔn i bɛ se ka bɛɛ kɛ baana ye saraka la i bɛ se ka bɛɛ kɛ baana ye saraka la ne bɛ tila ka fayida kelen kelen di nin bɛɛ kan i bɛ tila k'a bɛɛ k'i yɛrɛ bɛ tila k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ dɔnni kelen k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko lala a b'i denkɛ a b'u lala bi n bɛ ka kuma dɔnni min kan n b'a dɔn yɛrɛ yɛrɛ n fa ye n kalan a la wa n b'a dɔn n kalaya don k'a d'i ma n'i y'o o ta kɔ la an bɛ don turabu kɔnɔ turabu yɛrɛ ye so tan ani wɔɔrɔ de so tan ani wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ wɔɔrɔ tan ni wɔɔrɔ tila yɔrɔma naani naani fɔlɔ o ye tasuma ye o bɔ ni turabuden naani naani filanan o ye fiɲɛ ye o ye turabuden naani naani sabanan o ye ji ye o ye turabuden naani naani naaninan o ye bɔgɔ ye o ye turabuden naani dɔw bɛna fɔ sa k'an sera cɛminɛ yɔrɔ nin ma o ye an ser'o ma parce que ni turabu tasuma den kɛra naani ye i bɛ yiri tasuma fɛnɛ fɔ n'i b'a dɔn i bɛ yiri tasuma fɔ i bɛ kuma bɛɛ mɛn i tulo la ni dɔnni kan tɛ kalan kan na i b'a mɛn ko nin turabuden ye tasuma ye mɛ nin yiri in ye tasuma yiri jɔlen ye t'o ye kalan kɔnɔ a ma nɔgɔ yɛrɛ t'a la parce que kalan kɔnɔ i t'o ye mɛ kodɔn na a bɛ yen n'i y'a kalan k'a dɔn kɔni tasumaden naani fɔlɔ min bɛ turabu kɔnɔ an da delila ka tɛmɛ n'u mɛ bi n b'a walawala kosɛbɛ pour que faamuya ka sɔrɔ a la hakili donyɔrɔ ka sɔrɔ a la tasumaden fɔlɔ o ye turabu so fɔlɔ tasumaden filanan o ye turabu garisigɛ so ye tasumaden sabanan o ye turabu saraka so de tasumaden naaninan o ye turabu kolaban so de o tasuma naani fana ye kalite naani de o si ni si tɛ kelen mɛ n bɛ kalite kelen fɔ a la tɔ kalite saba bɛ to ne ni kalanbali ni ɲɔgɔn cɛ danfara de aa ah, ni dusu b'i la i bɛ wuli i bɛ taa kalan parce que a kalanbulon bɛ ne fa bolo mm-hmm. wa a bɛ yaala ka kalanbulon créer fan bɛɛ fɛ i mm-hmm. n'a fɔ an bɔra korogo jamana kan an ye kalanbulon créer cɛ ani muso bɛ ka kalan an bɛ buwakɛ bi mm-hmm. kalanbulon fana bɛ ka créer cɛ ani muso bɛɛ bɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn waa kelen kɛmɛ saba tan donc n bɛna turabuden min fɔ ka tila k'a kalite fɔ o de ye turabuso fɔlɔ n'o ye isufu ye e b'a dɔn tɔgɔ wɛrɛ de la le nom change mais le qualité ne changera pas le pays le plus consommé du turabu c'est le mali n'i nana mali la seju walima isufu a bɛ ci kelen kelen fila kelen n'i nana kɔrɔba kelen kelen fila kelen wa hali n'i taara ameriki jamana kan o kelen don yɛlɛmacogo t'a yɛlɛmacogo t'a la o ci cogo kelen don o de kama n ko tɔgɔ bɛ change parce que turabuden tɔgɔ bɛ na a wale de kosɔn munna anw y'a kɛ isufu ye parce que ne fa ko a taara ka da nabi ɲuman min na n'o ye nabila isufu alayhi salam a balimaw de y'a janfa o de kosɔn a taara ka a tɔgɔ nin taara ka d'o de la isufu ye mun ye isufu ye tasuma de tasuma kalite jumɛn ye tasuma kami tasuma kami wa jinɛ de don jinɛ kabila don isufu n'i bɛ fɛ ka nafolofin kiriri sɔrɔ isufu la f'i ka sa i kunna nafolo kana ban depuis ala y'i da i ka fantanya ka daminɛ i mɔkɛ la i mɔkɛ y'a ka tan bɛɛ kɛ a ma fɛn sɔrɔ i fa bangelen o kɔnɔ fɛnɛ y'a ka tan bɛɛ kɛ f'o nana kɔrɔ sa a ma sa a fɛnɛ ma fɛn sɔrɔ i yɛrɛ fɛnɛ bangelen o kɔnɔ i wulila k'i b'i cɛsiri pour que i ka fɛn sɔrɔ wa i bɛ k'a ɲini k'a ɲini da bɛɛ fɛ a fɔra bɛɛ bɛnna kan kalankɛla bɛɛ bɛnna kan ko baara k'o de bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ ka baara kɛ i tɛ ka fɛn sɔrɔ su in na n'i ye isufu kɛ n b'a d'i ma a adadu caman na ka tila k'a d'i ma adadu fitini na su na n'i y'o kɛ sini ko résultat di n ma mun na mɔgɔ dɔw bɛ yen olu bɛ girin adama kan parce que adama ye garijɛgɛ so ye dɔw bɛ girin gariya kan k'o y'o ye mɛ mɔgɔ laturudala yɛrɛ dɔw bɛ siran seju yɛrɛ ye o ye kunfɛ kuma de ye kalanbaliya de bɛ mɔgɔ bila kunfɛ kuma la sinon denya de bɛ ne fa lala wolo turabu la n'i y'i girintɔ fɛn kan tɔgɔ nɔfɛ o y'a sɔrɔ e t'a dɔn n'i y'i sirantɔ muru ɲɛ k'a da ye sira wɔrɔba ɲɛ a da ye sɔrɔ n'a da ma tusi la ni jɔlen don a kɔfɛ tɛ se a ma n'i y'a ɲɛsin e ma k'i da wa e yɛrɛ fɛnɛ bɛ kule parce que ɲɛ b'i la i bitɔ la kaburu dingɛ de kɔnɔ walima saya dingɛ de kɔnɔ ci cogo t'a la voilà donc n'i tɛ o de kosɔn a furu dɔ bamananw b'a fɔ ko n'i tɛ wara dɔn i b'a minɛ a ku ma parce que fɛn fɛn min kan k'i kunko ban kana to k'i nɛn kɔ o de b'i girin garisɛgɛ so de o de b'i girin nafolo so de sinon munna i tɛ girin kɛnɛ ka so de nka turabudalaw turabu masa ani turabu président bɛ se turabuden bɛɛ ma o ta tɛ se turabu kɛnɛ ka so den ma mɔdenw suma o dun ye ninakilifɛn ye n'i kan ka girin fɛn kan i kan ka girin o de kan parce que buna hadamaden pour que i ka balo k'a f'i ma ko buna hadamaden i bɛ ka fɛn min sama ka bila i ka kɛnɛ i bɛ fɛn sama ka bila i banalen don i bɛ fɛn sama ka bila mais ni fɛn tigɛ ni fɛn sama tigɛli la dɔrɔn o ye lahara taa de selen ye modi zumana o ye turabu ye turabuden bɛ buna hadamaden ka indépendance di ma i fa y'a si bɛɛ kɛ mɔgɔ bolo baara la i yɛrɛ mɔkɛ y'u si bɛɛ kɛ mɔgɔ bolo baara la sisan fana i nana taa a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ bolo baara n'i bɛ fɛ ka bɔ mɔgɔ bolo baara la pewu k'i ka indépendance ta i yɛrɛ mɔgɔw yɛrɛ fana ka baara k'i bolo bɛ n porofite k'a di modi zumana kan modi zumana ye turabuden terima de o de kosɔn turabu masaw ani turabuden turabu perezanw da tɛ sa modi zumana a bɛ ci fila kelen fila kelen a kuru ye wɔɔrɔ ye a dannen bɛ turabu so tan ani naani ni wɔɔrɔ in fara tan naani kan o bɔ ni mugan de o de bɔ ni cɛ cɛ ani muso parce que n'i ye cɛ da hakɛ to la o wo ye kɔnɔntɔn n'i ye muso da hakɛ to la o wo fana ye tan ani kelen parce que a sinbara fila muso min bangena o sinbara fila o wo de b'o kɛ tan kelen o de b'o tɛmɛ cɛ ta la n'i y'o tan kelen o kɔnɔntɔn fara ɲɔgɔn kan o bɔ ni mugan ye n'i y'o y'a wɔri don n'i y'a ɲini o fana bɔ ni mugan ye ka diɲɛnaya kɔnɔ fɛn sɔrɔ o don sɔrɔla de b'a d'i ma i bɛ papiye ta papiye aram u bɛ fotokopi kɛ papiye min kan sɛnɛ tɛrɛ bɛ papiye min kan ni lin b'a la olu ko tɛ min b'a dɔn papiye aram na n'e t'a dɔn la a fɔ ko fotokopi bɛ kɛ papiye jɛma min kan i b'o papiye jɛma in ta i b'i ka daba ta nin kelen tɛ kɛ bigi la n'i ye nin kɛ bigi la a ti ɲɛ i bolo n'i ye nin kɛ bigi la a ti ɲɛ i bolo paseke kan ka kɛ daba de daba kalite kɔni ma woloma marikɛ min bɛ kɛ bɔrɛ kan dɔrɔn i bɛ se ka k'o fana n'i y'a k'a la i t'a dɔn o jaabi sɔrɔ i bɛ daba de ta i bɛ modi zumana sɛbɛn waa fila kɛmɛ ani mugan ni kelen waa fila kɛmɛ ani mugan ni kelen waa fila n bɛ fɛ ka nin fɔ tumaw tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɔra sisan ka arajo in kapte ko e nin ye lalabi denkɛ mankan ye mɔgɔw don mɔgɔ minnu tɛ lamɛn ten terikɛ hali n'i ka fɔfɛ ta ka yɛlɛ youtube kan k'i b'an filɛ n'i ye kɛmɛla ta ka yɛlɛ ka kɛmɛ filɛli kɛ i jigintɔ la i bɛ jigin ni miliyɔn kelen dɔnni de n'i y'i sigi k'i ka arajo branche kuran na k'i ka unité jeni n'i ye ne lamɛn ka tila ka baara kɛ ni kumakan ye unité kelen min jeni i bɛ tila ka i ka ɲɛnamaya tɔɔrɔ minnu b'i kan ka wuli ka bɔ i tɛ o fɛnɛ nafa ka bon i tɛ kelen o nafa ka bon i tɛ kelen i bɛ modi zumana sɛbɛn daba la waa fila kɛmɛ ani mugan ni kelen n'i y'a sɛbɛn i bɛ di dɔ b'a fɔ a jeninen walima kɛnɛ di dɔrɔn jeninen ko t'a la kɛnɛ ko t'a la i b'a mun modi zumana waa fila kɛmɛ ani mugan ni kelen sanfɛ n'i y'a mun a sanfɛ yiri dɔ bɛ yen fini fini forobali min forola dunni kama tɛ dɛ a forobali a bɛ bɔ a sun na cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na ko fini kama i b'o dɔɔni dɔɔni ta k'o k'a sanfɛ i b'o dɔɔni dɔɔni ta k'o k'a sanfɛ ka sɔrɔ ka sɛbɛnden kuru n'i ye sɛbɛnden kuru

toujours an bɛ turabu ta sɔrɔ so den ninnu de la an ye isufu de ta i bɛ isufu ta i b'a kɛ kɛcogo fila i b'a kɛ kɛcogo fila i b'a kɛ sɛbɛnden ye ka tila k'a kɛ nasi i b'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula ani tan naani n'i y'a sɛbɛn kɛmɛ wolonwula ani tan naani papiye sanfɛ n bɛ segin a kan ka isifu ci cogoya fɔ paseke dɔnni ala ka nin dɔnni sanuman bɛ kodɔnnaw bolo a fotokopi parce que u b'a fɔ ko turabu dama tɛ se ka foyi dilan mm. e ma fɛn min kalan e t'a dɔn k'i to turabu tulonkɛyɔrɔ la mm. i b'a fɔ k'a tɛ ko na ko ye ko turabu kelen tɛ se ka fɛn dilan mm. sinon n'i sera turabu sɛbɛkɛyɔrɔ ma i b'a fɔ k'a sɛbɛkɛyɔrɔ yɔrɔ jumɛn a kuma kɛ so a kuma kɛ so de ye so tan ni wɔɔrɔ sinon turabu suya kɛ so a n'a kuma kɛ so n'u fara ɲɔgɔn kan ko so bi saba ni fila o dɔn de bɛ ne fa lalabi la ale ta ye so bi saba ni fila de ye n'i bɛ kalanden so la i ta ye so tan ni wɔɔrɔ donc ni i sɛbɛn papiye sanfɛ sisan kɛmɛ wolonwula ni tan naani de bɛ ala ye da i ma deli ka waa mugan fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ dɔrɔn waa kelen kɛmɛ fila ka dun ka bɔ yen i b'a sɔrɔ dɔrɔn waa fila waa duuru ka dun ka bɔ yen dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma deli ka waa tan fara ɲɔgɔn kan n'i ye nin kɛ i ka wari sɔrɔ bɛ na ye évolué fo ka taa se i bɛ waa kɛmɛ minɛ ka miliyɔn minɛ ka caman fɛnɛ minɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est vrai que depuis bangena i ye tɔɔrɔya min sɔrɔ i bɛ tila ka ɲinɛ kɔ k'a fɔ ko ala tɛna tɔɔrɔya se ma i si bɛɛ ne fa lalabi a ye conseil d'o yɔrɔ la ko n'i ye tɔɔrɔya ye i ka k'i sigi ko hɛrɛ bɛ na n'i ye hɛrɛ ye i kan k'i ka tɔɔrɔ ɲɛsigi ko kuma in bɔra kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a ye o yɔrɔ parce que Ala bɛ da dɔ datugu mɔgɔ ye a bɛ dɔ datugu a ye voilà a bɛ donc fɛn da ni yɛlɛma. Yusufu sɛbɛn papier kan kɛmɛ wolonwula ani tan ni naani i b'a sɛbɛnden i b'a kuru ka fatɔ farilafan n'i b'a fɛ ka kabako yɛrɛ yɛrɛ la i bɛ fatɔ farilafan de ɲini k'o meleke a la ka sɔrɔ k'a taa tun ni golo bɛɛ ka bɛɛ ka sɛbɛn walaa sanfɛ kɛmɛ wolonwula ani tan naani k'a kasatigɛ ka la min ka di yɛrɛ pafɛn kante ko t'a la aruna wa musu bɛ a sala sa dɔn pafɛn min hali yɛrɛ bɛ min fɛ yɛrɛ o k'a la i k'a mun i fari la tile bi naani ani duuru mun na tile bi naani duuru parce que duuru fara naani kan wɔɔrɔ duuru ha o kɔnɔntɔn n'i ye nin kɛ n'i ye nin kɛ i ɲinɛ i ka ɲɛnɛmaya la depuis bangena i ma deli ka nafolo sɔrɔ ala b'o d'i ma bɔgɔ fana bɛ k'o kulo in kɔnɔ o nafolo in tɛ ban d'accord lalabi denkɛ o dɔ ye i jɔ n ka numéro di i ka numéro de téléphone i sigilen bɛ buwake nin wagati in na i ka numéro de téléphone ye 68 74 40 60 68 74 40 60 o ye lalabi denkɛ abu lalabi ka nimero de telefɔni ye nin wagati na a bɛ bouaké yan an b'a fɔ an ka technicien k'a ka bolo bila fiɲɛ na a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ yanni wagati min cɛ n'ala sɔnna